ni min n'i ka juru bɛ hadamaden na bi an bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ hadamaden caman bɛ yen nɔ u ka juru bɛ hadamaden na i bɛ taa i bɛ taa i ka jurumantigi fɛ yen nɔ a b'a fɔ a t'a sara i b'a sɔrɔ se t'i ye dabali foyi t'i ye e dun ka wari in de b'a bolo i b'a fɛ k'i ka wari sɔrɔ a kɛra fana walima i balima dɔ bɛ yen nɔ wari b'a bolo n m'a fɔ dɛ ko wari tɛ mɔgɔ min bolo dɛ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ tɛ se k'o deli mɛ ni fɛn b'a bolo n bɛna fɛn dɔ f'i ye kuranɛ haya don i bɛna farafin muru de ɲini i mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni farafin muru bɛ sɔrɔ de i bɛ farafin muru ɲini i b'a i bɛ i bɛ sɔli sɛbɛn a sanfɛ walima n'a sɔrɔ a muru in ka dɔgɔ i bɛ inna batisa rabika lasadidun inna batisa rabika lasadidun i bɛ tɔ in i bɛ tɔ in de bonya n'i tɔ in bonya waati min na i ka juru bɛ mɔgɔ min na i b'a tigi tɔgɔ don a kɔnɔ n'i y'a tɔgɔ don a kɔnɔ i bɛ muru ye i bɛna a bila tasuma sanfɛ n'i y'a bila tasuma sanfɛ i bɛna arakan fila seli i bɛ tila ka sɔli kɛ ka sɔlatulifati kɛ sɔli min ka nɔgɔ i ma dɔrɔn i bɛna o kɛ i bɛ tila ka inna batisa rabika lasadidun inna batisa rabika lasadidun kɛmɛ saba ani tan ni saba n'i tila yɔrɔ min na fati ta i ka mun yɛrɛ la i ka juru bɛ mɔgɔ min na hali n'a bɛ faransi da a ka a ka nimoro don dɔrɔn i k'a wele dɔrɔn karisa n mako bɛ n ka juru la

wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim an bɛ alahu taala fo ka alahu taala barika da ala min ye an tile hɛrɛ la ala ka su hɛrɛ ni an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sufi media filɛbagaw aw ni aw denkɛ ani aw balimakɛ ani aw ka kalanden sɛk sufi bayan kɔnta bozo mori dɔnnibagaw ka lagare mɛ ni alahu taala sɔnn'a ma an b'a fɛ ka baro kɛ ni aw ye dɔɔnin minnu bɛ kamanagan na ani minnu bɛ filibanciya kɔnɔna la an bɛ se ka dɔ fɔ olu ɲɛna kosɛbɛ an bɛ fɔlɔfɔlɔ ka garijɛgɛ fɔ ka da kan bi hadamadenw sɛgɛnna garijɛgɛ ko de la garijɛgɛ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ Ka da kan bi adamaden bɛɛ lajɛlen kɛra ɲinibaga ye mɛ ɲinifɛn sɔrɔli ma nɔgɔ bi alihamdulilayi n'i ko garijɛgɛ baara a bɛ bayan kɔnta bolo kosɛbɛ ka adamaden kɛ baana ye yɔrɔnin kelen na a bɛ bayan kɔnta bolo ne yɛrɛ bɛ garijɛgɛ baara nasugu caman na k'a daminɛ iza wakati la ka taa se suratul yusufu ma suratul wakiya a na sura caman bɛ bayan kɔnta bolo bayan kɔnta bɛ ala deli kɛ mɔgɔ ye garijɛgɛ la k'i kɛ nafolotigi ye walima k'i garijɛgɛ ɲɛ i ka se ka fɛn sɔrɔ i bɛ mali kɔnɔ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka se ka fɛn sɔrɔ bayan kɔnta bɛ o baara garijɛgɛ nasiraw caman bɛ yen minnu bɛ yen nɔ ni an bɛ a baara mɔgɔ ye tile tan ni kelen o bɛ yen kalo kelen o bɛ yen kalo saba o bɛ yen k'a baara mɔgɔ yɛrɛ ye dɔgɔkun tile wolonwula kɔnɔ yɛlɛmɛli ka don i ka baara bɛɛ la bayan kɔntan bɛ se a la mɛ ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la diɲɛlatigɛ la foyi tɛ se ka kɛ ten N'i ye bayan kɔntan wele a kan ka kɛ cogo min na ni ala sɔnna a ma bayan kɔntan yɛrɛ bɛ o to a b'a walawala aw kan ka se ka faamuya kɛ cogo min na o kɔfɛ n bɛna fada di parce que mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bi mɔgɔ bɛ wele bayan kɔntan an y'i ka nin fada in kɛ nin ɲɛna an y'i ka nin fada in kɛ nin ɲɛna mɛ dɔ y' wele o don na ko n ka fada dɔ di garijɛgɛ la n bɛna fada kelen di ka tila ka tɛmɛ ne b'o di turabuden ani yiri la turabuden dɔ bɛ yen na a bɛ fɔ ale ma hadama ale ye garijɛgɛso den ye hadama bɛ ci kelen fila fila fila i mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la i bɛ se ka nin nasi bɔ siyɛn kɛmɛ n'i y'a nasi bɔ siyɛn kɛmɛ i b'i jija i bɛna nkunan ladɔn ɲini n'i nkunan ladɔn ɲini i bɛna susu k'a mugu bɔ i bɛna nasi kɛ a la ni a jara waati min na i bɛna a tila n'i y'a tila tilayɔrɔ fila kelen i bɛ to k'a dɔɔni k'i koliji la i b'i ko n'o ye kelen i bɛ barakande dɔɔni fara ale kan i bɛ to k'a dɔɔni kɛ tasuma na i b'i tɛgɛ wusu n'a ye n balimakɛ n balimamuso n'e ye nin kɛ ni min mana bɔ o la i bɛ kɛ bayan kɔntan seere ye i b'o fɔ don nataw la alihamdulilayi n'an ko an bɛna kuma an bɛ kuma fɛn wɛrɛ jumɛn kan an bɛ kuma den ko cɛw ko den musow ko den i b'a sɔrɔ furu kɛra san tan ni duuru furu kɛra san mugan den tɛ a la dɔw b'a fɔ muso de man kɛnɛ dɔw b'a fɔ cɛ de man kɛnɛ mɛ nin bɛɛ fura bɛ ala ye fɛn o fɛn da fura bɛ a bɛɛ lajɛlen na bayan kɔntan bi denko baara hadamaden ni cɛ de lawaji ni den tɛ a la bayan kɔntan bi fura d'i ma ni ala taala sɔnna a ma ala min ye den di zakariya ma k'a si to san kɛmɛ ni san mugan na o ala kelen de bɛ deli fana ala bɛ den a b'a d'i ma muso fana n'a y'a sɔrɔ fana e fana bɛ yen ko e tɛ se ka den sɔrɔ an b'a ɲini alawu taala fɛ ala min ye den di mariama ma an b'a ɲini alawu taala fɛ ala bɛ den d'i ma mɛ den ni muso nana den ko la ni an ye ala deli ni den sɔrɔ i b'a tɔgɔ da mariyama na ni cɛ fana nana ni i nana den ko la ni ala ye den d'i ma i b'a tɔgɔ da zakariya la o ye den ko nasira ye den ko n'i ye wele fana a bɛ kɛ cogo min na an bɛ an da don o la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye a sɔrɔla i bɛ mali la wo a sɔrɔla i bɛ yɔrɔ wɛrɛ de la o n'i ye bayan kɔnta wele denko la n kalila alahu taala la den caman de bɛ masa alahu taala bolo wa an bɛ a ɲini alahu taala de fɛ ala bɛ den ala b'a d'i ma n'an bɔra o la an bɛna an da don fɛn min jumɛn na o fɛn in fana a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a nafa ka bon mɛ mɔgɔw tɛ ale dɔn an bɛna na mun fɔ an bɛna an da don nafolo la nafolo baara ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ne bayan kɔnta ne y'o de fɔ n ko n ye bozo de ye ka wolo bozo dugu la ka mɔ yen nɔ ka misi fɛ ka fali bonti fɛ n b'a fɔ parce que n b'a dɔn fana n y'a ye wa n b'a dɔn fana de nafolo baara bɛ mɔgɔw bolo a nafolow ka ca mɛ bayan kɔnta ka nafolo baara a kuma ka ca kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ se ka nin seereya hali ni nafolo de ka di i k'a sɔrɔ nin san kelen dɔrɔn walahi a nasira bɛ bayan kɔnta bolo a juguman nasira bɛ bayan kɔnta bolo a ɲuman nasira bɛ bayan kɔnta bolo n'i mago bɛ a ɲuman de la i b'a fɔ an bɛ kuma n'a ye n'i mago bɛ a juguman fana la i b'a fɔ bayan kɔnta ye an kan ka taa n'a ye sira min fɛ an bɛ taa o sira fɛ mɛ n'i da don nafoloko kuma la dɔrɔn i bɛna ye mɔgɔ caman b'a fɔ de ɛ n'i bɛ se nafolo la i t'a baara i yɛrɛ ye karamɔgɔya moriya baara dɔ de don ala ye mɔgɔw don a kɔnɔna la n'i t'a kɔnɔ i tɛ se k'a dɔn dɔkitɛri bɛ bana mɛ o kɔrɔ t'a yɛrɛ dɔkitɛri t'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ furakɛ karamɔgɔ ye métier dɔ de ye baara de don i bɛ ala wele fɔlɔ la karamɔgɔ de tun bɛ ala deli o bɛ mɔgɔw kɛ waritigiw ye mɛ bi karamɔgɔya yɛrɛ de kɛra waritigi ye tant que ni bi ni fɛn t'i bolo n'i k'i bɛ nafolo baara mɔgɔ ye u b'a fɔ ko ee karisa i tɛ se fosi la mɛ nafolo baara walahi a bɛ yen nɔ a tiɲɛ bɛ yen nafolo baara a kilisiw bɛ yen nɔ ni ne y'a d'i ma n'i y'a bɔ don o don ala b'i sɔn wa i bɛ kɛ nafolotigi ye k'a daminɛ yiri la ka n'a bila laturu la ka n'a bila ala tɔgɔ la wa fana bɛ se ka fɛn f'i ɲɛna i b'a kɛ a nacogoya la n'i y'a kɛ ten ni alahu taala kɔni sɔnn'a ma i bɛ kɛ nafolotigi ye ni an bɔra o la an bɛ na an da don adamadenw ka bana dɔ bɛ yen nɔ bana min ni a fana a furakɛli ka gɛlɛn bi a bɛ bɛɛ la a bɛ cɛ la a bɛ muso la n'o ye lɛminɛnpo ye lɛminɛnpo fana ye bana dɔ de ye bana min don tubabu ma se k'a furakɛ ka d'a kan i b'a furakɛ kalo kelen kalo fila san kelen i bɛ se k'a ye tuguni a bɛ segin ka na ko n ko lɛminɛnpo ye bana ye ni i y'a furakɛ kalo kelen kalo fila kalo saba a bɛ se ka segin ka na hali san kelen lɛminɛnpo bɛ na lɛminɛnpo ye bana de ye bana min n'a bɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen nɔgɔ bɛ se k'a lase hadamaden ma bi an dun bɛ yɔrɔ min na bɔn jɛya an farikolo ka an farikolo ka sanu mɛ anw yɛrɛ jɛlen tɛ lɛminɛnpo n'a bɛ muso la a bɛ kɛ sababu ye a tɛ se ka den sɔrɔ n'a bɛ cɛ fana la a bɛ se ka kɛ sababu ye a tɛ den sɔrɔ mɛ lɛminɛnpo bana ne bi a furakɛ k'a ban pewu lɛminɛnpo bana ne ye mɔgɔ min furakɛ a la dan tɛ a la ne yɛrɛ tɛ se k'a fɔ de ko nin y'a da ye mɛ diɲɛlatigɛ la adama n'i bɛ min dɔn i bɛ kuma n'o de ye n'i bɛ min dɔn i bɛ kuma n'o ye n'i y'o kɛ i tɛ maloya sɔrɔ lɛminɛnpobana a kɛra i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i ye ne bayan kɔnta wele a fɔlɔ la n b'a fura ci i ma i kan k'a sɔrɔ cogo min na ni alaw taala sɔnna a ma i bɛna a sɔrɔ ten wa n'i y'a kɛ a kɛcogo fana la ni ala sɔnna a ma ala bɛn'i furakɛ lɛminɛnpo ne b'a furakɛ fura suguya fila ye a jiman ni a muguman min bɛ kɔnɔ i b'a min n'ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya an bɛna an da don fɛn min fana la o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ daga dɔ bɛ bayan kɔnta bolo siritigɛ daga de don mɛ daga in a bɛ baara tile wolonwula de don n'i y'a baara tile wolonwula kɔnɔ i b'i ko n'a ye n'i y'i ko n'a ye tile saba kɔnɔ n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye i b'i ko n'a ye tile naani fo san wɛrɛ i t'i ko n'a ye daga in bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ hadamaden i tɛ fosi fosi la siri de b'i kan walima i yɛrɛ kamana gannen de don walima dɔw ko jinɛ de b'i la dɔw ko i ka ko yɛrɛ bana ɲagami fan bɛɛ fɛ i donna moriw kan i donna somaw kan i donna fan bɛɛ i ma se ka ɲɛ sɔrɔ i ka ko la daga in ne b'a baara ka d'i ma o de la daga in ni mɔgɔ min nana ni kamana gan gɛlɛn b'a la ni mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a bolo don wari la a ka wari bɛ tiɲɛ ni mɔgɔ min bɛ yen n'a ko k'a bɛna tunga taa minɛn ta tunga tɛ ɲɛ a bolo mɔgɔ min bɛ yen n'a ko a bɛ sɛnɛ kɛ sɛnɛ tɛ ɲɛ a bolo walima mɔgɔ min ko k'e e bɛ ka moriya kɛ e yɛrɛ datugula fan bɛɛ fɛ ni daga in ne y'a d'i ma n'i ko n'a ye n ka alaw taala la ala b'i dayɛlɛ aw ala de ko asabijikomi lakomi ala de ko ko an k'a wele w'a b'an jaabi wa n'i ye ala wele fana ala b'i jaabi de ayi n'i ye ala wele ala b'i jaabi ala yɛrɛ de y'o jakuya a yɛrɛ kan o tuma na ala deli ni mɔgɔ min dara a la tiɲɛ don a banna n'i ma da a la fana da a la ala deli fana bɛ tiɲɛ ye an sigilen filɛ nin dugumakolo min sanfɛ ala deli de ka baara don sankolo min b'an kan dalilu de don ni dalilu t'i bolo dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ ala deli tɛ tiɲɛ ye wa n'i yɛrɛ dalen tɛ ala deli la na bayan kɔnta fɛ yen bayan kɔnta bɛn'i da ala deli la i y'a faamuya an bɛ tila an bɛna mun de fana fɔ n bɛna kuma fɛn dɔ bɛ yen ni mɔgɔw b'a kuma fɔ mɔgɔw b'a kuma fɔ mɛ o ye n wele ko n ka n da don a la n bɛna n da don o fana la bi o ye mun ye n bɛ se ka gogoro dilan mɛ gogoro in a tɛ dilan bɛɛ ye dɛ n'i y'a dilan dɔw bɛ taa kɛ sonyɛnifɛn de ye gogoro ɲuman ɲuman bɛ bayan kɔnta bolo walahi dakɔnɔ kilisi don n'i y'a dilan n'i y'a kɛ hali filen na ka ji k'a la walahi a tɛ bɔn mɛ an tɛ o commentaire kɛ video la an tɛ foyi ye n'i mago bɛ a la i bɛ bayan kɔnta wele k'a ɲininka gogoro in bɛ dilan cogo min na gogoro in bɛ di hakɛ min na a bɛ d'i ma wa i bɛ kalikan fana de da gogoro in kan koyi ne kalikan da a kan ni ala sɔnna ma ni bayan kɔnta y'a dilan a tɛ taa i fɛ yen nɔ dɛ i yɛrɛ sigilen a bɛ essayer n'a essayera n'a ɲɛna i bɛ n ka wari di yan n b'i ka gogoro d'i ma i bɛ taa n'a ye n'a ma ɲɛ i ka wari b'i bolo bayan kɔnta fana ka gogoro bɛ a bolo gogoro a caman ne y'a dilan mɛ n tɛ se k'a fɔ dɛ n b'a dafɔ hadamaden kɔni video la n'i ye n wele bayan kɔnta b'a bila cogo min na a b'a dilan cogo min na a b'a da don o la a b'a f'i ɲɛna toujours ne y'o de fɔ mɔgɔ ye video ye waati ko de ye temps ko de don a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka n wele fɛn wɛrɛ la i bɛ n ɲininka n bɛ se k'a f'i ɲɛna mɛ n'i ye video lamɛn i mago bɛ min na n'i ye bayan kɔnta ɲininka bayan kɔnta bɛ o fana f'i ɲɛna o kɔfɛ fana n bɛna fɛn dɔ di hadamadenw ma ni min n'i ka juru bɛ hadamaden na bi an bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ hadamaden caman bɛ yen nɔ u ka juru bɛ adamaden na i bɛ taa i bɛ taa i ka jurumanitigi fɛ yen nɔ a b'a fɔ a t'a sara i b'a sɔrɔ se tɛ e ye dabali foyi t'i ye e dun ka wari in de b'a bolo i bɛ fɛ k'i ka wari sɔrɔ a kɛra fana walima i balima dɔ bɛ yen nɔ wari b'a bolo n m'a fɔ dɛ ko wari tɛ mɔgɔ min bolo dɛ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ tɛ se k'o deli mɛ ni fɛn b'a bolo n bɛna fɛn dɔ f'i ye kurana haya don i bɛna farafin muru de ɲini i mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni farafin muru bɛ sɔrɔ yɛrɛ i bɛ farafin muru ɲini i b'a i bɛ i bɛ sɔli sɛbɛn a sanfɛ walima n'a sɔrɔ a muru in ka dɔgɔ i bɛ inna batisa rabika lasadidun inna batisa rabika lasadidun i bɛ tɔ i bɛ tɔ in de bonya n'i tɔ in bonya waati min na i ka juru bɛ mɔgɔ min na i b'a tigi tɔgɔ don a kɔnɔ n'i y'a tɔgɔ don a kɔnɔ i bɛ muru in i bɛna a bila tasuma sanfɛ n'i y'a bila tasuma sanfɛ i bɛna arakan fila seli i bɛ tila ka sɔli kɛ ka sɔlatulifati kɛ sɔli min ka nɔgɔ i ma dɔrɔn i bɛna o kɛ i bɛ tila ka inna batisa rabika lasadidun inna batisa rabika lasadidun kɛmɛ saba ani tan ni saba n'i tilala yɔrɔ min na fatiya ta i k'a mun i ɲɛda la i ka juru bɛ mɔgɔ min na hali n'a bɛ faransi dɛ a ka a ka nimoro don dɔrɔn i k'a wele dɔrɔn karisa n mago bɛ n ka juru la n'a ma di bayan kɔntɛ bɛ yan i bɛ sufi media fana kan i bɛ se ka commentaire min k'a kɔrɔ i b'o k'a kɔrɔ ne de y'o layidu d'i ma n'a sɔrɔ fana mɔgɔ de bɛ yen nɔ i bɛ fɛ a k'i dɛmɛ i balima don n b'a fɔ i tɛ mɔgɔ min fa dɔn i tɛ mɔgɔ min dɔn mɔgɔ min t'i dɔn dɛ n'i taara kɛ o kama ko bayan kɔntɛ ko n'i ma n'i nin kɛ maa la a bɛ wari d'i ma n m'o f'i ye dɛ mɔgɔ min b'i dɔn a kan k'i dɛmɛ i bɛ a ma se k'i dɛmɛ i b'a kɛ a tigi kama n'i y'a k'a kama bilahi kalalahu taala la bilahi a bɛ wari d'i ma i y'a faamuya o fana la n bɛna turabu den kelen fana d'i ma o fana la ni o ka gɛlɛn ma sɛbɛnni ka gɛlɛn mɔgɔ min ma wurudi ka gɛlɛn ma mɛ i bɛ fɛ de a ko ka kɛ ko teliman ko ye i b'i da ni dugu jɛra dɔrɔn yanni ka kuma mɔgɔ fɛ i b'i numan sen i bɛ masa solomani den kelen ci o kɔnɔna la i kinin sen i bɛna badara jigin i bɛna o kelen fana ci o kɔnɔna la i bɛ n'i ɲɛ ko i bɛna seli i bɛ n'i ka ala deli fɛn fɛn i kan k'a kɛ i b'a bɛɛ kɛ mɛ kɔni a kɔni i man ka kuma mɔgɔ si fɛ f'i ka juru bɛ mɔgɔ min na walima i bɛ fɛ ka mɔgɔ min deli ale kɔni sariya ye o ye mɛ tant que n'i ma kuma mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'i ka jurumantigi tɛ bilahi kalalahu taala ni e ni i ka jurumantigi ɲɛ mana da ɲɔgɔn kan bilahi a b'i ka juru di hali ni miliyɔn tan de don a b'o di n bɛna fɛn dɔ fana di o fana ye tangalan ye bi an bɛna kuma fayida kan kosɛbɛ n bɛ tangalan di hadamaden ma walima mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ bɔ n'a bɛ da a bɛ siran a bɛ siran n'a bɛ siran walima bon vraiment ale bɛ fɛ ka taa yɔrɔ de la mɔgɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ marifatigiw bɛ se ka sɔrɔ yen bandiw bɛ se ka sɔrɔ yen na walima a yɛrɛ de bɛ ka siran fɛn juguw ɲɛ yanni ka bɔ i bɛ se ka ale fɛn kɛ i bɛ bɔ turabuden dɔ bɛ na o b'a fɔ ko mankusi mankusi dibikanso den de mankusi bɛ ci fila fila fila kelen ni e y'o ci waati min na i bɛna a den saba ci a kɛra walan de b'i bolo a kɛra sɛbɛnni bɛ se ka kɛ fɛn min sanfɛ dɔrɔn i bɛna ale den saba ci n'i y'ale den saba ci fɛn min sanfɛ dɔrɔn i bɛ nɛn ta i bɛ a nɛmu ni i nɛn ye a tɛ ko ni ji ye dɛ i b'a nɛmu ni nɛn i bɛ bɔ hali n'a sɔrɔ marifatigi de jɔlen don i bɛ don dibi la walahi a t'i ye n'a sɔrɔ wɔɔrɔ de bɛ sira la i bɛ tɛmɛ wɔɔrɔ la wɔɔrɔ t'i ye o kɔfɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen garijɛgɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an balima minnu bɛ tunga la waati caman de u b'an wele e karamɔgɔ n'i m'a lajɛ kow ka gɛlɛn sisan dɛ a ma se nin bɛɛ ma ka taa i sigi mori kɛrɛ kan n'i wulila sɔgɔma fɛ

karamɔgɔkɛ bilahi kala alaw taala la n ko garibudenw de tun bɛ yaala nin ye n'i tun bɛ kalan na n'i bɛna bɔ i ka karamɔgɔ bɛ nin de fɔ k'a k'i ka garibu filen kɔnɔ walahi kala alaw taala la n'i bɔra a falen de bɛ na i kɔni bololankolon tɛna bɔ fiyewu i kɔni bololankolon tɛ bɔ fiyewu fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana bɛ se k'a di mɔgɔ ma i b'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ kɔmi nin waati in na diɲɛlatigɛ kow ka ca diɲɛlatigɛ kow cayara siriw cayara dabaliw cayara adamadenw ɲinifɛnw ka ca wa an bɛ diɲɛ min na an tɛ diɲɛ ɲɛnama na bilen adamaden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini k'i kisi ka bɔ dabali jugu tɔɔrɔ ma bayan kɔnta bɛna d'i ma walahi bilahi n'i y'a kɛ a ka haramu bilahi dabali t'i minɛ maa bolo n'i nana ne fɛ yen k'a sɔrɔ nin tɛ ne bɛ nin dilan i ye wari de la n'i ma waa bi naani n'i ma waa bi wɔɔrɔ di walahi ne tɛ nin di mɛ ne bɛn'a di fayida la bi a y'a kɛ ala kama a k'a kɛ turabuden dɔ de bɛ na fɔ o fana ma mankusi turabutigiw bɛ nin dɔn kosɛbɛ walahi n'i ye nin sɛbɛn kɛmɛ wolonwula ani bi wolonwula ani wolonwula i bɛna miseli miseliden bi wolonwula ni wolonwula ɲini i bɛ tila ka na basogo ɲini basogo i bɛna tigɛ tigɛ fo mɔriso bi wolonwula ani wolonwula ni mɔriso bi wolonwula ni wolonwula sɔrɔ waati min na i bɛna a tobi n'i y'a tobi a tɛ dun ni fɛn wɛrɛ ye miseli ninnu miseli bi wolonwula ni wolonwula ye i bɛ ba i bɛ sogo in kelen kelenna ta n'a bɛɛ ye i bɛ a dun n'i y'a dun waati min na i bɛ tila ka na turabuden sɛbɛn siɲɛ bi wolonwula ani wolonwula papiye fɛgɛmani na i bɛna miseli ninnu don a kɔnɔna la i bɛna a datugu i bɛna dingɛ sen i bɛn'a k'a la n ka alaw taala la cɛ o cɛ muso o muso n'i ye nin kɛ bilahi mɔgɔ min mana i jogin i b'i sen da a kaburu kan a ye siga t'o la fiyewu o ma kɔrɔbɔ o la an tɛ se k'an da an da maga fayida bɛɛ la an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ kuma bɛɛ fɔ yɔrɔnin kelen na kuma tɛ se ka fɛn ɲɛ adamaden baara de ka ɲi mɛ i mago mana jɔ baara o baara la bayan kɔnta wele ni n tɛ se a la bilahi n b'a f'i ye n ko n tɛ se a la n tɛ se nin na o fana ye dɔnni dɔ de ye a kana bali mɔgɔ la o kana kɛ de k'a fɔ i tɛ fɛn dɔn mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn ala yɛrɛ ye diɲɛ da a ko dɔɔni de don min n'i ka fara dɔnni na dɔrɔn k'i ko dɔ b'i bolo dɔrɔn o don de i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ foyi dɔn ala yɛrɛ min don kuranɛ na o sɛbɛnna mɛ dɔnni min ma sɛbɛn o de ka ca sɛbɛnnikɛfɛnw bɛɛ y'o fɔ mɛ an b'an sigi bi bilayi fo sini bayan kɔnta b'i da don kilisi la bozo kilisiw turabudenw yiri bayan kɔnta b'i da don a la bilahi a tɛ se ka fɔ ka ban n bɛna fayida kelen fana di mɔgɔ ma ni mɔgɔ min ko ko a mago bɛ waa bi duuru dalilu la kalo kelen kɔnɔna la walahi nin ye kɔrɔbɔban de walahi nin ye kɔrɔbɔban de mais n bɛ kanga kelen da mɔgɔ min bɛ to k'a kɛ waati bɛɛ da la i tɔgɔ tɛ se ka ye nafolotigiw tɔgɔ cɛ la ka d'a kan garijɛgɛ karabalen de don ala kira tɔgɔ duuru de don i kɔni man'a kɛ kalo o kalo waa bi duuru i b'a sɔrɔ o ye haya jumɛn ye zu kuwati zu urumati zu makanati zu fadili zu iji minnu bɛ dalalilu kalan olu b'a dɔn nin fɛn nin tɔgɔ duuru a tugulen bɛ ɲɔgɔn na dalalilu kɔnɔna de la zu kuwati zu urumati zu makanati zu fadili zu iji i b'i jija i bɛ waa fila biye i bɛn'a da papiye kan i bɛn'a tigɛ tigɛ papi den kelen dɔrɔn i bɛna waa fila biye in d'a kan k'a da kɛɲɛ n'o ye k'a tigɛ ne filɛ nin ye ka ala tɔgɔ duuru min f'i ye i bɛn'a bɛɛ lajɛlen kelen kelen sɛbɛn papi jɛman in kan siɲɛ duuru duuru a kɔ i bɛ sɔli kɛ n'i tilala waati min i bɛ sɔli kɛ k'a datugu a ti daminɛ fiyewu fo zero heure walima une heure walima deux heures i bɛna janaba koli kɛ n'i ye janaba koli kɛ i bɛna papi in bila tasuma la k'i tɛgɛ wusu a kan i bɛna arakan fila seli zu kuwati zu urumati zu makanati zu fadili zu iji i bɛna a bɛɛ lajɛlen wurudi ba kelen ba kelen a bɛna fɔ i kan ka wurudi ba duuru n'i tilala o la i tɛgɛ jan i k'a fɔ ala ye min bɛ kun ni kan cɛ a fɔ ala ye walahi n'i ye nin kɛ bilahi talahi waa bi duuru i b'a minɛ mais kan'a k'i ka baara ye a man ɲi hadamaden garijɛgɛ ma a man ɲi hadamaden si ma n'i bɛ nin kɛ waati bɛɛ i i kɔni tɛ dɛsɛ i dayirimɛ kɔnɔ wa i tɛna baara kɛ i si fana kɔnɔ mais da la fana i bɛ si jan min fana ɲini ala bolo i t'o sɔrɔ dɛ o tuma na an b'a fɔ alihamdulilayi fayida tɛ se ka di waati bɛɛ wa fayida fana tɛ se ka hadamaden bɛɛ mago dilan parce que fayida ye fɛn dɔ de ye fo a ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛna fayida baara fɛn min fɔra a b'a dɔn fɔlɔ ni a kɛra turabuden ye walima n'a kɛra yiri ye o ye fɔlɔ ye filanan n'a kɛra kuranna haya a ka sɔrɔ a tigi bɛ kuranna dɔn a tigi bɛ se k'a sɛbɛn ka ɲɛ a tigi bɛ se k'a fɔ ka ɲɛ an ka nin fana d'a kan parce que i bɛ fayida di mɔgɔw ma dɔ b'i wele karisa y'i ka fayida kɛ an ma ɲɛ y'a la karisa y'i ka fayida kɛ an ma kɛ tan n bɛ fɛ ka yɔrɔ min fɔ adamadenw ɲɛna bɛɛ n'i ka dɔnfɛn de don n'i bɛ yiri de dɔn i ka yiri ni yiri fɔra i ye yiri ta i k'i ka baara kɛ n'a ye n'i bɛ turabu de dɔn ni turabu fɔra i ye turabu ta i k'i ka baara kɛ n'a ye o ye fɔlɔ ye filanan sabanan ye mun ye ni kuranna haya de fɔra i ye n'i bɛ ale de dɔn a ta i k'a sɛbɛn i k'i mago dilan n'a ye ne bolo o de ka ɲi o ye filanan ye o la an bɛ tila ka mun de fɔ n'i mago bɛ bayan kɔnta la ka kuma tɔ k'a walawala i ye walima i mago bɛ faamuya min na a ka se k'a fɔ i ɲɛna bayan kɔnta wele k'a daminɛ sɔgɔma fo zero ɛri n'i ye bayan kɔnta wele waati o waati i ni bayan kɔnta bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ tila folikan di mɔgɔw ma ani ka bayan kɔnta fana sigiyɔrɔ k'a fɔ bɛɛ bɛ weleli kɛ bayan kɔnta bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ bozodugu la bɛɛ nin waati na bayan kɔnta sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ kalabankura ACI de ma n'i nana bamakɔ n'i ye ɲininkali kɛ ko bamakɔ kalabankura ACI la dɔrɔn i bɛna a ye n'i ye kalabankura ACI ye i bɛ bayan kɔnta wele nimɔrɔ bɛna sɛbɛn a duguma walima a sanfɛla la n'i y'a ye i b'a ta i bɛ bayan kɔnta wele walima n'i bɛ se ka kuma n fɛ whatsapp kan i bɛ kuma n fɛ ɲininkali min b'i bolo i b'a fɔ min jaabi bɛ ne bayan kɔnta bolo n b'i jaabi n'a a ye wala n b'a dɔn bi nin bɛna kɛ bi ta a ɲɔngirilen ye don nataw la aw ni bayan kɔnta bɛna baro kɛ fɛnw kan fɛn min fana o tɛ nin ye